ndikupatsani moni abwenzi nonse okondedwa amene mmatenga nthawi yanu kumaonera mavidiyo amenewa ndikupatsani moni nonse mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Mukuthokozedwa kwambiri chifukwa chakuti mmathandizira mautumiki anu. Chifukwa ngati sipangakhale owonera ndiye kuti utumikiwu sunathandizidwe. Koma participation yanu ikuyamikidwa kwambiri Ambuye akudalitseni. Chimene ndikupempha kwa inu nchakuti khalani mawu a zimene zikulalikidwazi. Ngati zikutsimikizidwa ni Bible ni mawu a Mulungu amene muwatenge mosasamala kuti kaya zikhala zolimba bwanji zitengeni mwanimva abwenzi inenso nusowekanso kuti nizitengenso panekha siningamangokulalikirani zinthu zoti sinuchita ndetu pamenepo nikhala wachinyengo inenso nufunika nichite kuti nipite kumwamba kumeneko inunso mufunikanso mukhalenso ochita mawu ndipo ambuye yesu khristu akuti amene ali abwenzi ake na amene amamva ni kuchita mawu a mulungu ambiri amangokumva ambiri amadziwa kuchita bwino kuwadziwa mawu a mulungu koma samachita mulungu safuna anthu a mtundu otero mulungu afuna anthu akuchita mawu a mulungu ndipo amene amachita mawu a mulungu na abwenzi ake ndipo amene sachita amenewo na adani ake Ndipo adani ake sangathe kulowakonso Ufumu wa Kumwamba umenewo. Okhawa amene ali abwenzi ake ni amene akupita kumwamba. Ndipo amene ali abwenzi ake amawapatsako mzimu wake woyera. Ni pemphero langa lakuti akupatsekoninso mzimu wanu woyera. Chitani chimene Mawu a Mulungu aunena. Machitidwe 2 vesi yake 38 Petro amene amalalikira kwa azathu kwa ayuda kumeneko zaka 2000 zapitazo atafunsa tichite chiyani amuna inu abwenzi Petro anauza kuti lapani yense wa inu mbatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza chikhululukiro cha machimo ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera ndipo Petro amene akadakhala kuti alinso pano lero lino akadakuuzansoni chimodzimodzi Chimene Petro anauza anthu aja n'chimenenso Paulo amachita, kawerengeni ku Machitidwe 19. Chimenenso Filipo amachita, kawerengeni ku Machitidwe 8 kumeneko. Ni cha m'Mawu a Mulungu. Aleluya! Nde m'mangoti Petro, Petro, Petro. Mukadamvera, ngati mukanikumvera lero, chita Mawu a Mulungu chimene aunena kuti mupulumutsidwe. Kaya, koma nikuyankhulani izi ni si- ni chikondi. Ambuye akudalitseni ndimakukondani. Musapite ku gahena kumene. Ku gahena ni kumalo kwakuti olo mdani wanu simungafuna apiteko. Si kwabwino. Ah, koma sikuti mukhale ni mantha chifukwa Mulungu wapereka njira yakuti tisapiteko ku malo amene. Chikondi chake chinatipatsa ife mwana wakubadwa yekha. Musoweka mukhulupirire. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate athu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali mwatipatsa ngati iyi yakuti tikhoza kukhalanso apa n'kumadyetsera chonchi. Social media iyi mdyerekezi akuigwiritsanso ntchito akutenga miyoyo yochuluka ya anthu ambiri ku gahena. Kuli bwanji inu mlengi wathu? Kodi simungagwiritsenso ntchito mpita umenewu kuti moyo wina wake wotayika pena pake ukakudziweni? nakalapa ndi kubatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, machimo ake akhululukidwe nalandira Mzimu Woyera, tithandizeni, tipulumutseni ku m'badwo uno wokhotakhota, nakaike chikhulupiriro m'miyoyo yathu pa mawu anu, mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu tipempha zonse mchiyamiko. Amen. Ambuye akudalitseni. Lero tikhala tikupitiriza phunziro lathu la chisindikizo cha Mulungu ndi chilemba cha chilombo. Mawu athu owerengedwa ni omwe aja akuchokera ku Chivumbulutso, Chivumbulutso 14 vesi ya 9 kulekeza 11. Baibo likuti, Ndipo anawatsata mngelo wina wachitatu, nanena ndi mawu akulu, Ngati wina alambira chilombocho ndi fano lache, alambira lemba pamphumi pache kapena padzanja lache, 10 Iyenso adzamwa ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu, wokonzeka wosakanizika m'chikho cha mkwiyo wache, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufure pamaso pa angelo, oyera mtima, ndi pamaso pa Mwana wa nkhosa, ndipo utsi wa kuzunza kwawo ukwera ku nthawi za nthawi, ndipo sapuma usana ndi usiku iwo akulambira chilombocho ndi fano lache, ndi iye aliyense akalandira lemba dzina lache.

Baibo likuti, Ndipo mu utsimu mudatuluka dzombe pa dziko, ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu, ndipo ananena kwa ilo kuti lisaipse udzu pa dziko, kapena chabiriwiri chilichonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pamphumi pawo ndiwo. Aleluya! Nde a monga tinaona ulendo watha, mawuwa akukamba za zinthu ziwiri. Akukamba za chisindikizo cha Mulungu ku Chivumbulutso 9 kumeneko, kuti kunatumidwa dzombe lakuti lisaipse chinthu chabiriwiri china chilichonse, kachimanga cha munthu lisalimbane nacho, Koma likangolimbana ni anthu amene analibe cisindikizo ca Mulungu pamphumi pawo. Ndiye tikuona kuti cisindikizo ca Mulungu cimeneci Baibo likuti cikuikidwanso pamphumi. Tili limodzi e? Ndiye tikaonanso za cilemba ca cilemba cimeneci, ca cilombo cimeneci, Baibo likuti cikuikidwanso paciyani? Pamphumi ni kudzanja lamanja. Zimenezi zili ni tanthauzo lake. tiona kutsogoloku kumene ah, tikupitirira phunziro limene kuti kodi udinda pa mphumi komanso kuyika pa dzanja lamanja zikutanthauza chani ndiye kuti dzombe limene limafuna anthu amene analibe chisindikizo cha mulungu pa mphumi pawo anthu amenewa ni ati amene analandira chilemba cha chilombo chimenechi amene analandira sikisisikisi aleluya Ndiye dzombeli linadzozedwa, linakhazikitsidwa, linapatsidwa mphamvu ni Mulungu kuti likapange target anthu amene. Ndiye kwa anthu amene ali ni chilemba cha chilombo, pali mkwiyo waukulu wa Mulungu umene ukutsanulidwa kwa iwowo. Tinaona ku Chivumbulutso 14 kuja, aleluya, akuti anali kuzunzidwa kumeneko ni moto ni sulufule. Aleluya! Akuti utsi wawo unakwera ku nthawi za nthawi, anali kuzunzika pamaso pa oyera mtima ndi pa mwana wa nkhosa, onse amene analandira chilemba cha chilombo chimenechi. Koma anthu pochilandira adzaona ngati apulumutsa miyoyo yawo, ni cholinga chona kuti azigula azigulitsa amasuke akhale ni maufulu pano pa dziko lapansi koma ni mochedwa mmene adzazindikira kuti chiwonongeko cha mulungu chidzagwera pa iwo modzidzimutsa aleluya ndiye timafuna tichione bwino lomwe chilemba cha chilombo chimene chimene chilili komanso chisindikizo cha mulungu chimene chimene chilili molingana ni Baibo, pakuti atelo Yehova mu Mawu ake. Haleluya! Nde a cilemba ca cilombo cimeneci monga mwa Mawu a Mulungu, mwa kudzoza kwa Mulungu kopelekedwa bvumbulutso kwa mtumiki wa ola uyu wolonjezedwa ku Malachi 4 vesi 5, amene ali William Marrion Branham. Iyeyo akuti mophweka, akuti chisindikizo cha Mulungu ni ubatizo wa Mzimu Woyera. Chilemba cha chilombo ni kukana ubatizo wa Mzimu Woyera. Mophweka mwa simpo chisindikizo cha Mulungu ni chimenecho, komanso chilemba cha chilombo ni chiti ni chimenecho. Kulandira ubatizo wa Mzimu Woyera munthu alandira chisindikizo cha Mulungu. Kukana ubatizo wa Mzimu Woyera munthu alandira sikisi-sikisi, ali nawo gawo la chilombo ni ulamuliro wake ni fano lake, ali pansi pa ulamuliro wa mdyerekezi. Kukana ulamuliro wa mdyi, wa mdyerekezi ni kuti inu mulandire ubatizo wa Mzimu Woyera. Chimenecho ndiye chisindikizo cha Mulungu cha Kumwamba. Ndiye Ku Chivumbulutso 9 tawerengako akuti anthu amasindikizidwa pa mphumi pawo chisindikizo. Zikutanthauza chani? Aleluya! Pa mphumi zikutanthauza ni nzeru yabwino imeneyi ya uthenga wabwino ya Mau a Mulungu imene anthu atani analandira. Anthu akakhulupirira uthenga wabwino ali ni nzeru yabwino pa moyo wawo, Mulungu amapatsa ubatizo wa Mzimu Woyera kutsimikizira chikhulupiriro chawo chija uthenga wabwino alandira uja. Aleluya! Ndiye chilembacho cha chilombo nacho, anthu akusindikizidwa pa mphumi ni pa dzanja lawo lamanja, zikutanthauza chani? Iyi ni nzeru yabodza imene anthu analandira m'mutu mwawo, chiphunzitso chonama chabodza. Aleluya! Anachilandira, kusindikizidwa pa dzanja lamanja zikutanthauza amachitumikira, right hand, kutumikira, amatumikira zinthu zabodza zimene si Mawu a Mulungu. zinthu zimene zopangidwa ni anthu ziphunzitso za ziwanda aleluya ndiye chilemba cha chilombo chimenechi ni chachipembedzo si chachikunja kwambiri ngati mmene muganizira kuti kani covid-19 kani communism kani russia kani chani si zonsezo chilemba cha chilombo ni cha uzimu Ndipo Ambuye Yesu Khristu poyankhula kuti kumapeto kuno mizimu iwiri idzakhala pafupi kwambiri zedi kuti ngati nkotheka udzanyenge ngakhale osankhidwa awo. Koma osankhidwa sanganyengedwe ayi. Chifukwa iwo ni mawu ali ni chidziwitso choyenera. Aleluya! Asindikizidwa ni chisindikiro cha Mulungu pokhala kuti akhulupirira uthenga woona. wa nthawi yotsiriza ino wa Malachi 4 verse 5 olalikidwa ni mtumiki wa Mulungu amene William Marion Branham amene lawi la moto mukuliona limenelo limene linkatsogolera ana a Israeli lija limene linakumana ndi Paulo pa njira yopita ku Damasiko Mulungu anatsika yekha Jehova mkulukulu uja Ambuye Yesu Khristu mwini wake the Logos anatsika natsimikizira ku mtundu kwa anthu ngakhale kumbadwo uno tuchitira umboni za mtumiki wa Mulungu mmene lawi la moto lili pamwamba pake talionani limene Mulungu anadzajambulitsa yekha pa chithunzi kuti ndinamtuma ine amene aleluya the mark of the beast chilemba cha chilombo komanso chisindikiro cha ndani cha mulungu ndiye muli zambiri mu phunziro limene lili zimene timve kupita kuti tikamapitirira ni phunziro lathuli ku magawo enawo timva zakuya zimenezi aleluya ndiye chinthu china chilichonse chimene chimachitika pano pa dziko lapansi chinayambira ku genesis kumeneko genesis ni chaptala ni buku la mbewu Aleluya! Kupembedza koona kunayambira kumene ku Genesis. Kupembedza kwabodza ni Kaini kunayambira ku Genesis kumeneko. Aleluya! Komanso sayansi siinayambe lero lino, inayambira ku Genesis kumeneko. Kaya mukamba china chilichonse chimene muchiona lero lino, zonse zinayambira ku Genesis kumeneko. Ndipo chilembanso cha chilombo nacho Aleluya! Chinayambiranso kuti kumeneku? Ku Genesis. Tisanapite patsogolo, timafuna tione kaye matanthauzo a zinthu ziwiri izi. Kodi chisindikizo. M'nthawi yathu ino, anthu akati munthu wasindikizidwa, kusindikiza kumachitika na anthu ophunzira lero lino. Mukuona, m'macheke muja anthu amaikapo siginecha, amasindikiza. Aleluya! kaya ku post office amayikapo ma signature amadinda kumene kuja ndiye kusindikiza, mbali inayi chilemba cha chilombo pachizungu amati mark, mark umayika mark against something umapanga mark kusiyanitsa ndi chinachake ndiye mark imene pamene kusindikiza kumakhala kusindikiza kutanthauza umwini ndiye Mulungu amene ali ake amapatsa ubatizo wa Mzimu Woyera kuwasindikiza kuti awa ni anga Ni cuma canga cimeneci. Cifukwa akamaletsa ku dzombe lija kuti anthu amene a n'cisindikizo ni anga usawakhudze olo pang'ono. Aleluya! Pamene mark you mark against something, kusiyanitsa ni cinacake. Ndipo munthu ukapangidwa mark, ukapangidwa mark you are set aside, umaikidwa kumbali. Aleluya! N'cimene mark ili, timapanga mark kusiyana n'cinacake. Ndiye cichewa cathu cino ni, ni cosauka. Palibe mawu ogwira bwino kwambiri ophatikizana ndi mark. Aleluya! Koma ku Chichewawu timagwiritsa kuti chilemba. Koma pa Chizungu ndi mark imene. Aleluya! Ndiye munthu woyambi, chilemba cha chirombo taona kuti chinayambira ku Genesis kumene. Aleluya! Munthu woyamba olandira mark of the beast. Aleluya! Kapena kuti olandira chilemba cha chirombo anali Kaini amene. mukhoza kumati amulaliki ni zoona zimene sikisisikisi inaliko chilemba cha chilombo chinaliko ee zinaliko zili m'baibulo mmene tatiye zitseguleni kumeneku Ah, genesis kumeneku amene ali genesis 4 vesi ya 15 pamene pa baibo likuti la chizungu limene and the lord said to him Therefore whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark on Cain. Hallelujah, mwava. Akuti Mulungu anaika mark. Anaika chilemba kutengera chichewa chathuchi. Pandani pa Cain. Hallelujah. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. Anaika mark, ndipo ataikidwa mark Cain imene anachoka pakupezeka kwa Mulungu. Anapita ku dziko lija la Nodi kumeneko. anakakwatira kumeneko kenako a, anakayamba civilization yake na ana ake amene anambadwira mwa laini yake aleluya tilimodzi abwenzi ndiye ah, lero letipi tilekezeke pomwepa tipitilizabe nthawi ina ambuye akudalitseni titseke m'maso tipemphere Atate wathu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali munatipatsa ngati kukatiuza za phunziro limene la chilemba cha chilombo. Dalitsani, lolani zizipite m'miyoyo mwa ana anu akachithawe chilemba chimenechi polandira ubatizo wa mzimu woyera akakhala nawo mzimu woyera ali otetezeka ku chilemba chimenechi cha chilombo koma amene sali pasi pa ulamuliro wa mzimu woyera ameneyo he is marked